Agus mé ag déanamh intro chuig an eagrán seo, nó chuig an chlár seo, achan am, caithfidh mé na rudaí seo a rá agus mé gan pus. Tá mé anseo le mo chuid cairde, mar is gnáth, mo chomhghleacaithe ar dtús báire, tá mé anseo le Áine Weir. Áine, goidé mar tá tú? Go maith, sílim go bhfuil muid, go bhfuil an Nollaig really fúinn anois, go bhfuil muid réidh, go bhfuil muid réidh don séasúr seafóideach seo, agus Achan rud craiceáilte atá ag gabháil a tharlú an mhí seo.
Tá muid thar a bheith scriosta cheana féin. Bhí sé, tá muid ag fáil tuirse leis na imeachtaí craiceáilte agus ag déanamh cúpla botún thar an mí seo agus ag caint faoi cúpla botún a dhéanamh. Tá muid anseo fosta le James Ó Flatharta. James, goidé mar atá tú? Fadhb, bhuel,

Sin burp a tháinig ó James?
Agus tá sin ceart go leor, is rud nádúrtha é, is rud go ndéanann muid ar fad. Céard faoin gcéad? Céard faoin gcéad?
Déanann leanaí é so. Mh.
Ach mar a dúirt Áine, muid i séasúr seafóideach anois faoi láthair agus an Nollaig linn so cén fáth go mbeadh aon duine thíos an t-am seo bliana dada, it's just, it's all good vibes anois, it's all good vibes. Agus anois beidh burp againn ó Áine.
Áine? Níl mé ábalta ceann a dhéanamh ar command, like, genuinely, ní thuigim caidé an dóigh go ndéanann daoine sin. Oh really? Tá brón orm, yeah.
Sin scannalach. I know, I know, b'fhéidir má dhéanaim roinnt cleachtadh agus déanfaidh mé iarracht eile don chéad eagrán eile, ok?
Tá mé ag samhlú anois go mbeadh muid ag taifead agus bheadh tú sort of like amharc air seo agus just éiríonn tú tinn in áit ar an gcamera.
An bhfuil an sin is cionn is go bhfuair tú féin anois an teachtaine tá brú orm an brúcht a dhéanamh.
Cillian bocht. So Hugh, cé chaoi raibh sé th'éis deireadh seachtaine? Bhí tusa thíos ag féile mór thíos i gContae Chiarraí.
Thíos sa Daingean Uí Chúis. Up the Kingdom. nó Other Voices, sea, sea.
Na glórtha eile, An Baistéinig. Bhí mé ag rá seo le mo chuid comrádaí tí, níl, ó seo amach, an chéad deireadh seachtaine de Mhí na Nollag, tá mé chun é sin a choinneáil saor mar tá mé gafa Le Other Voices anois. Bhí sé dochreidte maith. Bhí mé ag fanacht amuigh in Dún Chaoin slash Waymont slash amuigh sa tuath ar aon nós, bhí mé i bhfad i bhfad amach ón Daingean ach bhí mé in ann síob a fháil 'na bhaile achan oíche le mo chuid comrádaí tí amuigh ansin is a máthair, shoutout mór chuig Tigh Áine a bhí mé ag fanacht amuigh agus muid ag fáil na fry-ups ó Ciarraí ansin ar fad, local produce agus ansin ag ithe potato cakes agus scones agus Ooh. brack agus bhí muid ag Ooh, jazz. tabhairt bia do na cearca, bhí gabhar ann, bhí ba ann, bhí achan eile saghas ainmhí ann, cosúil liom féin agus ansin bhí na féilte, bhí an féile ar siúl agus tá sé just, tá na vibes

Oh tá mé gafa leis, bhí na vibes just class. Tá tú ansin i d'Aran jumper like such a wannabe hipster, got it sa tine.
Ó tá's agam agus agus dúirt sin liom, do you know cé dúirt sin liom? Doireann Ní Ghlacáin. Agus na na focla sin go díreach a d'úsáid sí agus muid ag dul abhaile ar oíche an

naoi act déag ansin, bhí rave againn ag pointe amháin a bhí suas ar Twitter ansin ag an leaid ba leis an Dingle Distillery agus cheap daoine gur Dick Other Voices muid le bheith more like Hype Man istigh i Dick Mack's but it but it was just go raibh na leaids caoch ólta ag a seacht a chlog sa tráthnóna like ní raibh sé even fiú a naoi a chlog ag an bpointe seo agus muidinne ag damhsa ar nós go raibh muid in Ibiza like bhí sé just craic ar dóigh so cinnte cinnte cinnte beidh mé ar ais but yeah tá mé just scriosta anois ina dhiaidh Mar no. rinne tú an méid is mó arís ar na meáin shóisialta an deireadh seachtaine seo like rinne tú the rundown like bhí bhí alt agat faoi achan duine a bhfaca tú agus an as chóirigh tú and you were like act a haon was agus cur síos mór ar achan duine so I mean cinnte go bhfuil tú scriosta anois an. Bhuel an fáth a ndearna mé sin was ní raibh mise ag iarraidh déanamh dearmad ar cé a bhfaca mé mar chuir duine ceist orm even few aréir chuir ceann de mo chuid comrádaithe tí ceist orm like cén act is fearr liom a bhfaca mé agus dúirt mé Níl cuimhne agam cé ar chonaic mé ar chor ar bith, it's just cineál de just tú suí ansin agus tú ag léimt ó pub go pub agus venue go venue agus faoi dheireadh tú i ndiaidh fheiceáil you know, seacht act an lá amháin agus ní bhíonn cuimhne agat wait cén duine a bhfaca mé cén t-am or cén áit a raibh mé ag an bpointe seo ná cé a bhí ar an stáitse, cén fáth a bhfuil mé bodhar like tá sé just Iontach, iontach maith. So yeah, no. Déarfainn aon nós, dúirt mé ar an Instagram, I'd say Cormac Begley eisean, is eisean an duine is fearr ag an féile, gan dabht. Go bhfaca tú thar duine bí eile? Thar duine ar bith eile ag an féile, yeah, yeah, déarfainn, cinnte, yeah, mholfainn go hollmhór é a fheiceáil, tá sé just dochreidte ar an mbocsa. Mhúin sé mé cúpla uair.

An é sin do claim to fame? An é sin an claim to fame atá agad anois, go mbeidh tú like, yeah, fuair mise ranganna ó Cormac Begley, actually, nuair a bhí mé, you know, bím ag seinm fosta. You'd swear gur like Hollywood celebrity é, nó go tú But no, but sin an rud, right, agus bhí muid ag sin an rud a bhí muid ag caint faoi, right, agus I'd say go bhfuil seo feicthe agat roimhe fosta go háirithe le daoine sa Ghaeltacht agus daoine atá bainte le saol an cheoil whatever. Daoine taobh amuigh de ceapann siad go bhfuil siad ar nós like mythical creatures I mean you know like mm. ag siúl thart agus you know like you know cosúil le rock stars beaga whatever but má tá tú bainte le, uh, saol an cheoil or even fiú saol na Gaeilge it's like no sin just your man like it's just you know yeah. bíonn sé ag sessions cosúil le haon duine eile bíonn sé ag uh, you know

Is breá liom, is breá liom an ceol, is breá liom ceol traditionta, is breá, you know, I just love it, man. It's just uh, getting involved in the culture, man. Tá sé chuid. Speaks to me.
Oh, ha, ah, just breá liom bheith mar, like, Hibernia, like, really, like, you know, like, ju- just, like, imi leat, like, do you know what I mean? Like,
Is céad a cheap tú gon daingean, as in mar áit. Bhí, tá sé just chomh, agus seo arís, tá mé beagán cosúil leis na hipsters, like, tá just the vibes just really deas, man, you know? Tá sé just, um, no, tá sé galánta dó, like, tá an baile beag iontach deas, bia dochreidte. Tá mise ag dul rud a rá agus tá duine amháin a bhíonn ag éisteacht linn, cheapfainn, ag dul a bheith ag tabhairt amach faoi seo, ach cheapfainnse gurb é an Daingean an ceantar is deise i gCiarraí.
Aontaím ach b'fhéidir go gcaithfidh níos mó de Chiarraí a fheiceáil. No, aontaímse le James.
Is breá liom é.
Oisín's go thíos ann. Bhíodh mise ag dul ansin ar saoire clainne nuair a bhí mé níos óige, achan bhliain. Rachadh muid síos le fanacht ansin sa Skellig Hotel agus

Yeah, chuaigh muide go Magaluf. Chuir mise go Magaluf.
Agus bhí am iontach againn, chuaigh muid chuig an Droichead Beag achan oíche, chuaigh muid suas chuig, an é an Hilltop? Cad é an t-ainm atá ar an club atá ansin? Yeah, chuaigh muid suas ansin achan oíche agus bhí am ar dóigh againn. Now b'fhéidir sin mar fuair muid an aimsir, sure! An fact go raibh mise i Magaluf agus go raibh tusa sa Daingean le haghaidh an Ardteist, that is. Hey,
sin mar a dúirt an seanfhocal ná is é an Daingean Magaluf na hÉireann.
Fiú fan le seo a chloisteáil, chuaigh mo thuismitheoirí go dtí an Daingean ar mhí na meala s'acu. Mhí na meala s'acu. Agus bhí Mam homesick. Bhí sí ag caoineadh. Oh my God, sí ag dul mé a mharú faoi seo a rá. Bhí sí ag iarraidh dul abhaile i ndiaidh an chéad lá.
Sin chomh greannmhar

Tá muid istigh sa séasúr seafóideach agus bhí tusa beagáinín seafóideach an deireadh seachtaine seo, Hugh, agus bhí mé féin is Áine anseo i nGaillimh. Chuaigh muid amach, chuaigh muid amach Dé hAoine agus Dé Sathairn. agus chuaigh muid chuig gig muid féin i Monroe's, oíche Dé Sathairn, agus chonaic muid Seo Linn, an amhrán cáiliúil a bhí i dtús na nGaeilge, agus óró sé do bheatha 'bhaile Oh chonaic chonaic mé féin is Hugh seo linn thíos ag an Ardfheis so tá aige go maith iad. Oh yeah yeah sin bhí siad as Gaillimh bhí deireadh seachtaine deas againn in fairness ach um yeah fuair mise beagáinín ólta ar an Aoine ach never bhí mé níos fearr mé níos fearr sorry yeah I mean bhí bhí fós am álainn againn Dé hAoine chuaigh muid yeah go dtí an Róis Róisín Dubh ar dtús bhuail muid le an birthday girl Ruth agus chuaigh muid go dtí thuas staighre sna Quays agus bhí ceol beo acu ansin agus más é go raibh duine ar bith amuigh thar an deireadh seachtaine tá a fhios acu go raibh amhrán le Shane MacGowan á chasadh achan áit. Bhí Fairytale New York agus Rainy Night in Soho á chanadh achan pub.

mar dúirt Áine agus is cuimhin liom go raibh mé just liom féin i lár an aonaigh ansin sna Quays just ag vibeáil liom féin i measc an slua leis an ceol, rud i ndáiríre nach mbíonn mé ag déanamh mórán but I think it just go raibh an bíonn ceol i sin a'm nuair a tuigim sé. Ní raibh tú ag iarraidh muid a fheiceáil, I mean dismissed isn't the word, thug muid Dúirt muid le James teacht anall chugainn agus chroith sé a chloigeann is chas sé thart is lean sé air ag damhsa leis féin i lár an urláir. Ní raibh sé fiú ag triail labhairt le duine ná deoraí. Ní raibh sé ag iarraidh bean, ní raibh sé sa tóir ar rud ar bith, ní raibh aon sórt, I suppose, ní raibh aon expectations aige, bhí sé just ag baint sult as an oíche.
Tá na oícheantaí sin chomh maith

bhí mé féin is Ange le haghaidh pionta i Monroe's agus bhí sí cineál ag siúl tharainn cúpla babhta is rudaí is bhí mise ag rá oh like dúirt mé hello léi is rudaí is bhí mé ag rá deas a bheith ann oh that's great deas a bheith sibhialta agus ansin then just clickáil sé i mo intinn dúirt mé Níl a fhios a'm an mbreathnaíonn sí ar mo chuid stories an oiread sin so níl a fhios a'm b'fhéidir go gceapann sí go bhfuil mé féin is Ange ar date nó do ghios. Agus sin é an teachtaireacht a fuair mé ar an Domhnach dúirt sí, Brón orm nach ndeachaigh mé suas ag caint leat, mar cheap mé go raibh tú ar dáta, is bhí mé like, So, obviously, ní bhíonn tú ag leanacht an podchraoladh, go raibh míle maith faoi sin. Thanks a lot! A Hugh lad! Strike one. Strike two. Bhí mé aos aithne as an caint is an gáirí istigh di. I don't think bhean tada froisin a tada. Bhí mo lámha crosta agamsa is bhí depression orm ón oíche roimhe so like bhí friggin strainc aisteach ormsa. So sin strike two. Agus like strike three just go ndú na labhairt. Jesus Christ. Yeah, Katina just nach raibh sí ceist ort.

What I can only describe as rud éigin amach as RuPaul's Drag Race. Bhí sé ag léimt isteach sna splits ar an urlár agus I mean rinne sé seo thart fiche uair i ndiaidh a chéile agus tháinig sé suas chugainn ina dhiaidh agus dúirt sé Ní raibh a fhios agam fiú go dtiocfadh liom sin a dhéanamh, just tháinig sé amach asam. Ach just bhí an craic ar dóigh agus bhí siad uilig ar dóigh, tá a fhios acu cén dóigh ar dóigh le daoine a chur a damhsa agus a bhaint sult as an oíche go díreach. Bhí James fiú ag bopáil, bhí damhsa sna cosa ag James. Tháinig an mothú isteach in mo chorp arís tar éis cúpla pionta Guinness eile, so bhí mé thuas ag suas arís is eile. So is é an tús an damhsa sin thosaigh gach duine amuigh ag damhsa, so bhí oíche iontach ann in all fairness. Sílim gur tús an damhsa sin ná tús an tséasúir sheafóidigh. Yeah,
Ag dul ó tséasúr seafóideach, beidh muid ag dul isteach i séasúr na cóisir Nollaig agus céard iad bhur gcuid smaointe faoi chóisir Nollaig?
Oh, well, I wish go raibh mé in ann dul go dtí cóisir Nollaig i mbliana. Á, níl aon cóisir Nollaig agamsa. Á.

comhghleacaí ag an obair, bhí lad ann, right, níl mé chun aon ainm a lua anseo cos seans go, you know, rachaidh mé go dtí an prison, but bhí lad ag an, ehm, ag cóisir Nollaig a bhí mé aige like cúpla bliain ó shin agus dúirt sé, tháinig sé amach as an léithreas agus bhí sé like caochálta agus bhí like I'd say go raibh an-tuiscint ar an gcloch aige ag an am céanna agus dúirt sé liom, Hugh, Níl aon páipéar leithris istigh sa leithreas sin. I was like, sin craiceáilte. Agus dúirt sé, Yeah, ach bhí orm dul ar aon nós agus ansin fuair mé an boladh. Chuaigh sé Oh, no. chuig an leithreas agus just bhí sé like, well, caithfidh mé dul agus caithfidh mé just déileáil leis seo, so So bhí sé go hiomlán, like bhí sé chomh hólta sin that he just was like fuck it, be grand. Bhí sé fós salach, ag teacht amach as an leithreas. Fós cacach! Salach cacach! Agus ansin, seachtain ina dhiaidh sin, just cuirim é mar seo, ní raibh sé ansin i ndiaidh an Nollaig. Ní raibh an lad ansin. Oh yeah. So, cibé cóisir Nollag atá tú ag dul go dtí, ná déan sin. Sin an comhairle amháin atá agam. Níl leithscéal ar bith fá choinne sin i mo thuairimse. Ach an leid a bheadh mise a rá le cóisir Nollag, ar tá a fhios agam go leor daoine a bheas ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo, is é an chéad cóisir Nollag a bheas acu lena gcomhlacht nua b'fhéidir, nó tar éis Covid agus rudaí mar sin, just beidh i mbliana cineál mar chéad cóisir. An leid a thabharfainn ná í, faigh an duine atá is mó likely a bheith caoch ólta agus just be tad beag níos sober ná iadsan agus tá tú abhaile leis. Beidh gach duine ag caint faoi an duine is caochta, ní bheidh aon duine ag caint faoi an darna duine is caochta.
Ach nach tusa an duine is caochta ag an gcóisir TG4 cinnte nó? No no see tá tá muidinne ag déanamh lón na Nollag so ní bheidh muid ag dul amach go dtí tar éis so níl againne mar chomhlacht ach an lón agus ansin beidh muid ag dul beidh cuid againn ag dul amach le cúpla deoch tar éis dó. So beidh sé sin grand because tá tú ar shiúl le go leor ach is cuimhin liom bhí mé ag cúpla cóisir Nollag agus bhí mé ag ceann agus chonaic mé thart ar triúr a bhí caochta ag thart ar 8 pm, so tuigimse

No, mar bhí muid ag obair, ó thosaigh muid ag obair bhí Covid ann agus an Nollaig seo caite ní raibh post buan agamsa thar a, bhí mé ag léim thart cosúil leat féin, ag déanamh cúpla rud éagsúil, cúpla tionscnamh éagsúil, so níl clue agam cén sórt etiquette atá ag teastáil nuair théann tú ag rud éigin mar sin. Deirim leat anois Áine, ná póg aon duine, that's sin an píosa comhairle a thugaim duitse,

I mbliana tá plean ann i mbliana lón Nollag againn ag an obair. So so it's lón a thing so beidh sé thart ag beidh sé thart ar ag a dó a chlog sa lá right? Dúirt mise you know what tá mise ag gabháil the life of the party seo. Wouldn't wouldn't be like you. No.
No. So chuaigh mé ar Amazon cheana agus d'ordaigh mé Suit na Nollag.
Oh! Na cinn dhearga! Tá sé uilig dearg le like Christmas trees agus chuile rud timpeall air agus tá mé ag cur hata Santy orm is chuile rud agus tá éadan gach duine san áit ag gabháil a titim ach deireann sé níl sé fós delivered so tá mé ag súil go mór go mbeidh sé seo delivered in am because tá mé ag bankáil air seo go mbeidh sé tacky. Oh tá mé I just tá mé ag súil chomh mór le go mbeidh mé just outrageous agus meas tú an scaoilfidh aon pub isteach mé tar éis le suit mór seo orm agus é i No. lár lae ar an Déardaoin. No, no. No, no. Nílim cinnte but you know do it for the plot.

Ní ag Ní ag cóisir na Nollag though. So I don't know an gcuntasann sé. But yeah, seo déanta agam. Yeah.
Tá mise. Cé chomh gar is a bhí do deasc go deasc ar leith sin?
Uh, not rófhada but bhí muid ag like bheadh like breakfast agus lón againn le chéile so like le chéile like istigh san áit like it was like a cineál de bhí sé ag an comhlacht tech a bhí mé ag obair ag

Tá an-súil agam nach bhfuil. No, yeah, no, tá déanta agamsa. So tá iontas orm 'cause ceapfá go bhfuil sin uair amháin go bhfuil mise níos fiáine ná James. I dóigh amháin. An dóigh eile tá James. Can an dtig linn just a stressáil arís go dtí seo. Níl fhios agamsa. Tá just tá idea agam go mbeidh roinnt scéaltaí craiceáilte ag James ón gcóisir seo, ón lón seo, tá brón orm.
Ní cheapaim i mbliana though, ní cheapaim go bhfuil sé, tá, sílimse, tá trust agamsa in James go mbeidh sé an-múinte ag cóisir na Nollag. Sílim Ó, go bhfuil sé. múinte, cinnte, bíonn sé i gcónaí béasach nuair atá sé ólta ach tá divilment ina chuid súile, mar a dúirt tú níos luaithe, agus braitheann sé ar an oíche. Bíonn roinnt oícheanta atá seisean just ansin le chaos a chruthú. Ní thig leat, ní thig leat gan é sin a admháil. No, dúirt mo dhaideo liom tamall fada ó shin, beannacht Dé ar a anam, dúirt sé liom, James, don't shit where you eat. Sin an rud a dúirt sé! Agus eisean a tháinig suas leis an seanfhocal sin. Tráth go dtí do chéim. Tráth go dtí do chéim. Caithfidh mé a rá libh right, see thar an deireadh seachtaine nuair a bhí mise thíos ag other voices, bhí mise feckin' ag graftáil achan duine, bhí achan duine chomh

niche famous agus tá sé an áit is doiligh le fháil isteach in James's representation déanta. It's an áit is doiligh le fháil isteach in other voices. Caithfidh tú basically bheith nascaithe le you know, úinéir an féile nó le ag obair sna meáin nó ag obair sna meáin ceoil, like not even like sna sna gnáthmheáin nó aon rud, like tá sé really doiligh le fháil isteach. agus dúirt an beirt bhan seo go raibh siad chun dul isteach chuig an séipéal le fheiceáil Murder Capital. Banna ceoil a bhfuil an-dúil agam iontu agus leaid as Dún na nGall ann agus dúirt mise seo leo, Á, ba bhreá liom iad a fheiceáil, you know, beidh siad deadly, beidh siad chomh chomh maith, croíbhriste nach bhfuair mé an seans iad a fheiceáil. Dúirt siad, Right, tá muidinne ag imeacht, slán libh. D'fhág siad, tháinig siad ar ais i gceann like dhá bhomaite agus dúirt siad ó tá, bhí mo dheartháir in ainm is a dul linn but tá just né, chaill muid é, níl a fhios againn cén áit a bhfuil sé, ar mhaith leat teacht linn chuig an séipéal? I was like hell yeah, ba bhreá liom teacht liom whatever. So purely ón, purely ó mise ag chanceáil fuair mé isteach ag an séipéal seo, seo an rud a tharlaigh though right, An fáth go raibh an deartháir caillte was mar gur ghlac an gang sin shrooms agus just ní raibh fhios acu cén áit ar chuaigh sé. Agus muid ag suí istigh sa séipéal it kicked in don beirt a bhí mé leo.
No! agus bhí siad chomh giggly agus chomh like bhí siad like pure weird, bhí siad ag stánadh orm mar seo, bhí siad ag déanamh fuaimeanna ag caint faoi being like the cheese man, the cheese man's coming, cheese, do you like cheese? Ó agus bhí siad beirt acu as Sasana fosta so it was like the cheese man, the cheese, a lán mar sin like agus bhí mé like cad é atá déanta agam so Bhí orthu bheith suaimhneach don gig. But bhí bhí mé in ann iad a mhothú ag croitheadh sa sa gcathaoir in aice liom agus just ag stánadh orm anois is arís whatever. Ach sin an sórt rud a tharlaíonn duitse i gcónaí. Yeah.
It's just tusa, ní ní chríochnódh duine ar bith eile suas sa chás sin. Yeah. Just only only you, Hugh.

as in d'amharc mé ar an beirt acu agus dúirt mé cad é atá déanta agam agus thosaigh siad ag gáirí being like and I was like níl mise ag magadh like ní hé seo like mise being like oh oh cén dóigh a bhfuil mé anseo bhí mé literally like tá mé chun fáil bháis anseo so bhí orm um, bhí orm

So go bunúsach, bhain tú leas as na cailíní bochta seo. Díreach ionas go dtiocfadh leat ticéad a fháil isteach agus ansin fuair tú réidh leo. Yes.
Classy.
Classy Hugh. Classy.
Deirim anois, bhí siad fiche haon. So, d'fhoghlaim mé sin. So bhí siad i bhfad ró-óg ar aon nós. An t-aon chaoi go mbeadh sé sin níos barrúla le feiceáil ná dá mbeadh tú idir an bheirt acu. No, agus go bhfuil sé just an cad agus an haid. No, no, James.
James, sin an rud a tharlaigh. Bhí mé idir an bheirt acu. Sin go díreach an rud a tharlaigh. Bhí mise greamaithe eatarthu agus mé oh, istigh sa séipéal. I was literally like, fi ma, you know, I don't know, Rio, ro tú Rio uh, ag punch ag an nervy art, just like stanu díreach ma, I was like, gan arc ar clé ná ar yes. Like, yeah. Bhí sin death go Rio. Oh, literally like ná gen in bogu mar lóirí siad leat.
For fíor, má amharcann tú isteach i súile s'acu, sin sórt cuireadh dóibhsean le just comhrá iomlán eile a thosú leat faoin Cheese Man arís. Oh my God, bhí sé just, like bhí orm é, ní raibh mé in ann é a chreidbheáil. Anois bhain mé an-sult as an gig, bhí an gig iontach maith, but an dóigh a bhfuair mé isteach ag an gig bhí mé like oh yeah, tuige a bhfuil seo déanta agam. Cén fáth nach raibh mé in ann just a bheith suaimhneach? agus gan a bheith ag caint le achan uile duine a bhfaca mé ag an bhféile, like, literally achan duine, just labhairt leo.
Ach sin muid uilig, I think, sin kind of trait atá ag an triúr againn agus go leor daoine eile i saol na Gaeilge, tá muid chomh cairdiúil is chomh fiosrach agus just ag iarraidh achan rud a fhoghlaim faoi achan duine agus achan rud a insint do dhaoine fúinn féin. Is rud é atá aitheanta agam faoi achan duine a théann ag Féile na Gealaí nó ag an Oireachtas, is breá linn bheith ag caint. So, ní thig leat bheith ró-dhian ort féin faoi sin. Yeah.
Déanfaidh sibhse an rud céarna. James, dá raibh tusa sa suíomh céarna, an ndéanfaidh tusa an rud céarna?

Tá tú immune.
Not by. Clearly, oíche Not Dé by- hAoine. Not by choice. I suppose.
Sílim go gcreideann mar gur tharlaigh sé duitse faoi dhó, Hugh. Yeah. Nár Yeah.
nár tharlaigh? I was a victim faoi dhó. Yeah, victim of... Yeah, caidrimh iontach deas, a bhí mé iontu. But tharla sé, Tarlaíonn sé go minic. Tá cara liomsa agus you know seo bean nach raibh i gcaidreamh le like ceithre bliana nó rud mar sin agus ní fhaca mé í le mí like just like idir obair agus idir or lack thereof agus idir achan rud or whatever agus tháinig mé ar ais agus tá sí ag gabháil isteach i gcaidreamh arís don chéad uair le ceithre bliana and I'm like cuffing season is so real seo an rud literally ní fheiceann tú duine le ages and then suddenly

Right sick. Tá botún ollmhór déanta ag mo housemate, right? Tá botún ollmhór déanta aige. Thoisigh sé ag siúl amach le cailín cara s'aige. Tá siad ag siúl amach le chéile cúig bliana anois, right? But bhí breithlá s'aici an tseachtain seo a chuaigh thart. Ag siúl, thoisigh siad ag siúl amach anois agus tá Nollaig i gceann, cad é, trí seachtaine. Oh yeah, yeah.

Is breá liom go bhfuil sibhse, is breá liom go bhfuil an bheirt agaibhse ag tabhairt comhairle, tá sibhse ag tabhairt comhairle Gaelbhratachtaí anseo, an bheirt leaid singil, agus ag caint faoi, ó, níl tú chun iomarca airgid a chaitheamh ar do chailín, like, oh, poor thing, like, obviously tá tú chun bronntanas a cheannacht di ag an anniversary, so cén, cén, cén chuma, cén t-am den bhliain gurb é an anniversary é?

Like a pinch of salt le mo chuidse. An leaid a chríochnaigh suas i séipéal le beirt chailín fiche haon a bhí ag glacadh shrooms, ní dóigh liom go nglacfainn comhairle s'aigesean ach oiread. Just ní thig liom an iomarca béime a chur ar an gcomhairle sin.
Look, thig leat a bheith cosúil le Áine agus thig leat a bheith, you know, ar like caidreamh rathúil, you know, a bhfuil tú locked down, a bhfuil tú like do chroí istigh sa duine, tá tú istigh ann, or. Is go bhfuil tú i ngrá nó bhfuil sé sin even real like, come on. Eh, nó thig leat a bheith cosúil liomsa agus James, chaotic, single, gan aon airgead, mise gan post, thig leat a bheith cosúil linne agus beidh am ar dóigh agat.

le do thoil cuir scéal chugainn. Um, actually tá gig agamsa, tá sé ag déanamh Gaelgáirí ag an seachtain ar an 16 lá déag de mhí na Nollag, so má tá tú timpeall ar Bhaile Átha Cliath agus ag iarraidh an craic a bheith agad, píosa craic agus comhluadar, bígí linn i Club Chonradh na Gaeilge ar an 16 lá déag de mhí na Nollag. Lads, bainigí sult as an deireadh seachtaine, bainigí sult as an Nollag, bainigí sult as cuffing season, as an séasúr seafóide, bígí cúramach inti má tá Gabháil amach ar oíche amach le duine agus ceapann daoine go bhfuil tú ar coinne leis an duine sin, cos tarlaíonn sé, it can ha, it can happen to you. Ach sin é, bainigí sult as an deireadh seachtaine agus beidh muid ar ais gan mhoill le eagrán úr de Na Seansálaithe.
Slán!
Slán! That's it.